Bi ye utukalo kile wɔɔrɔ ye san ba fila ani mugan ni saba an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ mifa kominikasiyɔn jabaranin na ni wagati in na an b'a fɔ aw ye ko nin ye aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen ye an bɛna don an ka kunnafoni kɔnɔna na taratadon utukalo kile fɔlɔ san ba fila ani mugan ani saba Sini lasigidenso min bɛ an fɛ yan nɔ olu ye u ka finitigilakaw ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ san ɲɛnajɛ boloda CICB kɔnɔna la o kɛnɛ kan min ye an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka lakana ko sabatili ma ni o ye kolonɛli sajo kamara ye ale tun bɛ fo ka taga se cnt ɲɛmɔgɔ ma ni o ye kolonɛli maliki jaw ye ani sini lasigidenso lakana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ni o ye kolonɛli superiɛri zawu yufing ye ale fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan o kɛnɛ kan ye min ye kolonɛli superiɛri zawu yufing ye ale ye kuma ta a kumana kosɛbɛ u ka finitigilakaw kan a ye a yira u ka finitigilakaw ye baara kɛ baara min kɛ kabini ni a sigira ni o san bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ ye ɲinan ye a y'a yira ko kabini ni u sigira hakilina wɛrɛ tɛ u ka finitigilakaw la o de ye ka sini jamana lakana ani ka a jamanadenw lakana ka u ka sɔrɔw sabati cogoya min na a ye a yira fana ko n'i y'a ye mali ni sini ye u bolo di ɲɔgɔn ma dɔ wɛrɛ tɛ ka sababuya kɛ u ka hakilinaw ye kelen ye o de ye o min ye ka u ka jamanadenw lakana ani ka u ka sɔrɔw sabati n'an bɔra yen nɔ min ye observateur ɲɛmɔgɔ ye ni o ye dɔktɛr ibrahima sango ye ale tun bɛ an cakɛɲɔgɔnw ka kuma baranin na weekend tɛmɛnen a ye a yira ko min y'an ka jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita ye ko foyi tɛ a bali ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ an fɛ yan ban maliba kɔnɔna la sabula a ye a yira ko an ka sariya sunba min yɛlɛmara ko o y'a yira ko ni jamanakuntigi b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata la ko a bɛ walɔn sɛbɛn kalo naani o la ni o kɛra a bɛ se ka a kan bɔ a ko ko fɛn kelen min bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛli asimi goyita bali o de ye a ye kumakan min fɔ a bɛna sigi don min na fanga la ni o de ye ko a bɛna transition in ɲɛ minɛ fo ka taga se a laban ma fo ni don min na ni kalata kɛra ka ma kura sugandi ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye ko o dɔrɔn de bɛ a bali ka sababuya kɛ ko hɔrɔn bɛ minɛ a dalakan ma wa hɔrɔnden ɛm sɛbɛlama ko o ka kumakan ka gɛlɛn a ma kosɛbɛ arabadon utukalo tile fila san ba fila ani mugan ani saba min ye general salifu modi ye ale ni u ka maaba caman wulila ka u kunda an ka ba maliba kan yaasa ka na an ka jamana ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya cogoya min na bɛn ani kelenya min bɛ niger ani mali ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se halisa ka basigi don o la cogoya min na ani min ye banbanci minnu bɛ niger ni mali dancɛ la ka se ka fura ɲini olu la ka olu gɛn ka bɔ yen nɔ a yirala fana ko nin ye u ka bɔko fɔlɔ de kabini ni u ye jamanakuntigi kɔrɔ mohamed bazoum ka fanga dafiri nin ye u ka bɔko fɔlɔ de ye ka bɔ niger dugukolo kan n'an bɔra yen an ka kɛnɛya cakɛda baarakɛlaw ka lafasali tɔn min bɛ yen olu kɛlen bɛ ka baarabila ɲari min boloda a yirala ko a bɛ ka kɛ kɔlɔlɔba ye an ka jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ jɔsenba dɔ ye kɛnɛya sabatili de jamana tɛ taa ɲɛ abada ni kɛnɛya tigilamɔgɔw tɛ an yɛrɛ bɛ wagati min na ni o ye sumaya wagati ani banamisɛn caman ye a kɛlen bɛ ka na ni kɔlɔlɔ caman ye ka ɲɛsin denmisɛnw maakɔrɔbaw ani maa minnu bɛ yen nɔ ni bana jugu bɛ u la a gɛlɛya bɛ ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la o maaw ma o hukumu de kɔnɔna la weleweleda kan kɛlen bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ani min ye an ka kɛnɛya cakɛda lafasalitɔn ɲɛmɔgɔw ye ko u ka ɲɔgɔn faamuya u ka bɛn kelen na yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogoya min na ani maaw ni o bɛ se cogoya min na ka kisi n'an bɔra yen an bɛ taa an ka kɔkan kunnafoniw na niger finitigilaka minnu ye mohamed bazoum ni ale tun ye niger jamanakuntigi ye ka fanga dafiri kɛ u ye a yira ko min ye CEDEAO ni a dɛmɛbagaw ye ko u b'a fɛ ka finitigilakaw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka na olu kɛlɛ ka sababuya kɛ ko u ye mohamed bazoum ka fanga dafiri kɛ sabula ni an ye a jateminɛ kari tɛmɛnen CEDEAO ni a a jɛɲɔgɔnw u farala ɲɔgɔn kan abuja yaasa ka se ka fɛɛrɛ ɲini cogoya min na nin ko in na wa u ye a yira nin finitigilakaw la ko jagoya u ka fanga bila u ka fanga segin mohamed bazoum ma nka min ye finitigilaka ninnu ye ni u ye a yira ko u bɛ a fɔ CEDEAO ni a dɛmɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko olu bɛ to u kumakan kan wa ko olu tɛna siran ka u ka jamana lakana wa ko maa o maa mana i jɔ olu ɲɛ u bɛna na o tigilamɔgɔ fana kɛlɛ a yiralen bɛ fana min ye u ka niger jamanadenw ye ni an ko n'olu ye mouvement civil M62 olu ni u dɛmɛjɛkulu fana y'a yira ko u bɛ u ka finitigilakaw kɔ sabula u nana ka na olu bɔ jɔnya juru de la ani min ye mohamed bazoum yɛrɛ ye ale bɛ halisa finitigi ninnu ka bolo kan min ye abdourahamane Cani ye ale de ye Niger jamana ɲɛmɔgɔ ye nin wagati in na. N'an bɔra yen an bɛ taa Abidjan u ka jamanakuntigi kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Henri Konan Bédié ye ale fatura utikalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan ni saba ka si to san bi seegin ani kɔnɔntɔn na an b'a fɔ ko ala ka hinɛ a la ala ka yen fisaya a ma ni yan ye An bɛ taga ɲɛ halisa ni an ka kunnafoniw ye an bɛ taa sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ sanubɔ yɔrɔ min bɛ olu fɛ yen nɔ ni o ye makana ye ni ale bɛ sabodala komini na a yirala ko min ye maliyɛn sanubɔla dɔ ye ale ni a jɛɲɔgɔnw taatɔ so ka u to moto takisi kɔnɔna la ko sanpɛrɛn jiginna a kan ka a bɔnɛ a ni na ka sababuya kɛ min ye a ka telefɔni ye a tun kɛlen bɛ ka o connecter bɔlɔlɔ siraw kan o hukumu de kɔnɔna la welewelemada kɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko an k'an kɔlɔsi samiya wagati in na ko ni san bɛ ka na an k'an ka telefɔniw faga walima an ka u bila mode d'avion na wa ko an ka farati fana ka to ka an ka telefɔniw to kuran na ka ta ka weleli kɛ ni a ye walima k'a fɔ ko an bɛ a ta ka yɛlɛ bɔlɔlɔ siraw kan sabula a bɛ se ka dankari an ka ɲɛnamaya la o de la an bɛ segin ka na an ka ba maliba kɔnɔna la juillet kalo tile mugan ni naani san ba fila ani mugan ani saba katikaw ka kiiribulon tigilamɔgɔw ye kiiri tigɛ min ye an ka tɛrɛn baarakɛlaw ka lafasali tɔn ani amidiko ni ɲɔgɔn cɛ u ye a yira ko amideko ta tɛ dugukolo ye ko tɛrɛn baarakɛlaw ka lafasali tɔn de ta ye dugukolo in ye wa u ye a yira ko maa minnu kɛlen bɛ ka u ka so jɔ nin dugukolo in kan ni a ma kɛ sariya kɔnɔna la ko a sow bɛɛ lajɛlen bɛna ci wa ko a mɔgɔw k'u ka koso n'u ka kasa fara ɲɔgɔn kan ka bɔ yen sabula ko amidiko ta tɛ dugukolo in ye o de hukumu kɔnɔna la min ye tɛrɛn baarakɛlaw ka lafasali tɔnw ye nin diyara u ye kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye u ta ye o seginna u ma juillet kalo tile bi saba ni kelen tɛmɛnen ni o ye musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni an k'o ma ko journée internationale de la femme ni muso tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don o ɲɛnajɛ waleyara an ka ba maliba kɔnɔna la o kɛnɛ kan min ye ala ma hinɛna an ba ɲuman na awa keyita taasibila kɛra a ye ani u kumana kosɛbɛ a ye baara minnu kɛ yaasa musow bɛ se cogoya min na ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ ani fila la wa u ye a yira fana ko anw minnu ye olu bɔnnaw ye ko an ka kan ka misaliya ta u kan yaasa cogoya min na an bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ ani fana ka an ka baaraw ka se ka an sen da u senda nɔ la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw an bɛ olu fo ka sababuya kɛ olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na.